makamaka kampeni akuchitika pano ndi kampeni wa wadya mtoliro so tikuonanso kuti nkhani makamaka yokhuza thanzi la apm ayi kunkerankerabe ayi kuchulukira tikuonako makamaka azipaninso zomwe zili ku opposition ena ndi ena akumakhala akuikumba nkhani imeneyi kuti ah, zikuoneka kuti apm sali bwinobwino eh, bwakuti bwakuti thanzi lawo a dpp angotinamizira zambirimbiri zokhuza thanzi la apm zikukambidwa so apanso makamaka tikuona kuti mbc eh, nayonso yasindikiza lipoti china ah, chokhuzananso ndi thanzi la apm kapena kuti arthur ah, peter mutharika kodi pa mbc palembedwa zokuti chani koma ndisada werenge lipoti limene ndanena kale kuti nkhani imene ikuoneka kuti ah, ikukula kwambiri taonapo akaliyati adayankhulaponso ziwiri zitatu adalinso kabambe nawonso kumaza mmenya choncho choncho nkhani ya thanzi komanso kukula kwa apm koma makomenti ali kumusiku ambiri mwa makomenti ochuluka ndi otukwana kodi amalawi akutukwana chifukwa chani so tatiyeni ndikawerenge makamaka lipoti kenako tidzawerenge comment kaya kuti macomment amenewa akuyenda motani so lipoti likumveka motere akuti nkhani yokhuza thanzi la mtsogoleri wakale wa dziko lino a peter mutharika yayambiranso masamba a mchezo kutsatira kulephera kwawo kuti afike madera onse akumpoto pomwe anakhazikitsa misonkhano yokopa anthu kuti awasankhe pa 16 september mu mzinda wa mzuzu poyankhula ndi mbc digital a undule mwakasungula omwe amayankhu- amayankhulapo a- amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana ati anthu akuyeneradi kudabwa a chifukwa ammadera ena alephera kumva mfundo kuchokera kwa munthu yemwe akupikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko ndipo ati a mutharika ataya mwayi waukulu a mwakasungula ati pamafunika kuti a mutharika akafike maboma onse a mchigawochi ndi kulowa mkatikati ah, movuti- movuta ah, kufikira ah, kuti anthu akumeneko amve mfundo zawo komanso akhulupirire ah, zakuthekera kwawo pa ntchito yonse pa ntchito yomwe akufuna ya utsogoleri wa dziko so tikuona kuti ripoti likumveka momwemo akuti a mutharika aluza mwayi kapena kuti ataya mwayi waukulu kamba kakuti sadafike magawo ena ah, makamaka mbali zina za malawi kutengeranso ndi mmene kampeni yawo imayenera ah, kuyendera so zimenezi akuti zadandaulitsa anthu ochuluka kwambiri pano pa malawi so taonanso kuti mbc idachezaponso ndi akulu ena amene amadziwika ah, ndi dzina lokuti a undule mwakasangula amenenso atitha kunena kuti ndi activist uh, choncho choncho amenenso uh, akuti amakhala akuyankhulirapo nkhani zosiyanasiyana kupanga commentate uh, kuyikirapo ndemanga kuti pamene pazayenda bwino pamene sizinayende bwino uh, kampeni ku Malawi kuno ikuyenda motere kapena sikuyenda motere so akasa- mwakasangula akuti anena kuti makamaka anthu akuyenera kukhala odabwa makamaka madera ena amene A Peter Mutharika sadakwanise kufikako akuti ah, anthu a m'madera amene sa- ah, ah, ah, apm sadafikeko ah, sadakhale ndi mwayi omva mfundo za apm zimene zikupangisa kuti ma chances ah, okuti apm akagaidwe voti kuchokera malo amenewo achepe kapena kuti in short anena kuti apm ati wataya mwayi kumeneko kuyankhula kwa a undule mwakasangula so ndaona kuti makomenti ali kumusi kuku ndi makomenti oyipa kwambiri amenenso amalawi ndikuona maphuzo ndi maphuzo kutukwana mbc mongokumbutsana mbc ah, sikawirikawiri kuika nkhani ya straightforward yokhuzana ndi apm nkhani imayenera ipindike pang'ono isunthe ah, pang'ono so tatiyeni tingoona makomenti awiri atatu kuchokera ah, pa page imeneyi ya mbc digital tione kuti amalawi akutipo chiyani uyu ndi jute daddy watukwana mwana dmax watukwana Ah, chabwino uyu ndi wycliff watukwana makomenti atatu otukwana onsewa timanena kuti pamudzi pano sitimalimbikisa zinthu zosakhala bwino mpake makoment otukwana sikawirikawiri kuwawerenga uyu ndi keith akuti olo mutati ali mu wilibala he's the only game changer chabwino akuti olo atati apm ali pa wilibala ndi game changer yekhayo amene amalawi ochuluka akumuyang'anira uyu ndi winter akuti mbc musaiwaletu kuti moyo ndi perete wapambuyo amakhala wapatsogolo komanso wapatsogolo amatha kubwerera mbuyo mind you kumeneko kudalinso atolankhani odziwa ntchito ngati inuyo lero ndi am, akuti lero ndi mbiri chabe ndiye phunzirani kulemekeza maufulu a anthu ena posatengera maonekedwe maphunziro ulumali ndi chuma chifukwa tsiku lo, akuti lophonya akuti lopsa lako munthu wamoyo ndi mawa lako oho zipani zolamula zimabwera ndipo zimapita komano phunzirani kugwira ntchito yanu mosatira malamulo osati ngati wachipani ayi chifukwa mawa limafika zikomo comment imeneyinso ndi commentinso yomwe ili ndi ma likes ochuluka 300 chakuti amalawi ayinyadira kwambiri kamba kakuti mkulu ameneyu winter kafaliyani walembapo zinthu zogwira moyo kwambiri felix akuti as long as apm is alive ife timuvoterabe chabwino kungoona kuti apm ali moyo ngati ali moyobe tsiku la lero timuvotera pa 16 september comment, comment from felix eh, uyu ndi flora akuti olo atamayenda pa wheelchair apm my vote chabwino uyu ndi ino akuti 16 september loading so fast mbc kuzalowe akuti chikolopa ku mbc kuzalowe chikolopa azasesesese akuchosa nyasi chabwino comment from uh, ino uyu ndi obra akuti the whole mbc Eh, chabwino mbc yonse zona funso ndi limenelolo uyu ndi godwin akuti ah the state president past ikwendeni awo akomenta zosiyana chabwino chabwino chabwino chabwino hastings akuti olo ali admitted ku hospa koma tikachongabe pachimanga chabwino luka akuti who is undule mwakasangula i just want to know afotokoza kale kuti aundule mwakasangula ndi mkulu amene amayankhulirapo amazukutazukuta mnkhani zosiyana zomwe zimachitika pano pa malawi so kwinako muzakhala mukufufuza nokha kusaka zithunzi pa social media komanso kuona kuti muwa achite mutani ningotapa komenti awiri atatu ndichite zokwanguka pamodzi pano uyu ndi peter akuti our last hope uh, mwa profesa basi chabwino eh, chabwino uyu ndi kennedy akuti who is uh, uh, undule mwakasangula ambiri sakumudziwa uh, koma amudziwa nkhani yavuta apa ndiyo kuti akuti uh, thanzi la apm uh, silili uh, bwino uh, kwenikweni komanso uh, apm kusakwanirisa kufika madera ena amene amayenera kukafika kupereka mfundo zake uh, akuti wataya mwayi kodi inu uh, pamodzi pano uh, comment yanu ndiyo kuti chani imeneyi idali yachangu yomwe tidabweretsa ndipo kunena kwathu timati ngati mwafika kumapeto osamayiwala kutipanga sapoti